ịgwa gị eziokwu oge ọbụla m nọ, ana m ekele Chineke onye mere ka m bụrụ nwa duru ụzọ ana m ekele Chineke onye mere ka m si n'ama anyị nọ pụta ana m ekele Chineke na ụdị ụmụnne m nwere ndị nwe m ana m ekele Chineke maka mgbe ọla eme ndị enyi m na-ajụ m sị mgbe ọla gị gwara ala uru mgbe ọla gị gwara ala uru ọkụ ihe gị na-eji anya gị na-egbu ọta gị na-arọfụ ha n'irie na kichin ke iri ebe iri ebe mana nwunye gị anọghị ya onye na-esi gị ya na bịa nsị a nsị a sị na bifo m laruo na ma nwunye adọwagburu udo onye ga-ebu ụzọ esi na ọmụrụ ya n'ọkụ taa na onye ka m ka m kpechi ka abalị echi o ya sị chineke ihe so na mọla ụlọ nwunye ụmụnne m ọ na-esi m ma ọ dị tụọ ya sị chineke na ọ wụdo ihe nwedịkwa ike ịṅụ mmiri nwunye m na-enwe okokere ọkọtago so m na-ajụsị ihe ọ wụ nda mgbada ihe so ana m ekele chineke and ọdọ wụ ị nwere ike nọ na-ebu miliọn na-eji ekete n'ukwu ụlọbu ya wụrụ ego na obodo oyibo gị na ụdara ochile nga aha wụrụ ego ego mana enweghị onye eletere gị ego enweghị onye ị ga-ewegara ego sị obere ihe a kpụọra m blọk gị were 1 naira nye dede gị sị ya gaa nye mmadụ ọ dịghị isi nye ya ka ego ha ọ ga-esi ya ewereta nye enwere ị ga-enye like chief nọ na ngoda ọ miliọnia o ji moto dị ọ ga-adị na ada ebuli ego na ngoda mana ojazize ọka igwe igwe igwe asatọ onye ị ga-ewere iburugodi mkpumkpu ego na-abịa asị ya gaa nye onye n'ọma o tere aka ọ ga-esi ife were ego ya gbara eh, transport gaa nye ya onye lọwa ahụrụ onwe Chineke nsọ ka ọla na ya aka lekwu ihe ejiwere ngoda enwere onye enwere amamihe eride ọnwa ole akwụma ya ee

ana m ekele chineke ịhụnanya na ụlọ na ụmụ ọfụ agwa anyị maka ihe na-eme ihe otu anyị na-eme mere m bịa jụwa ajụjụ ajụgide m ajụjụ ruo nga m ebe afa afa ma bịa ghọta na ọ wụdị ọdịnala hmm, akpa dị ya akpa ihe a wụ ọ nọ n'ọbara ihe a wụ ọkụ ihe a wụ otu o si bido kemgbe ụwa biko m na-ayọ onye ọbụla ụmụnna ndị ke niile ndị m tọsịrị enwekwana ote m na-esi ahazi ha mụ na ha na-ekwu ụka enwere platform mụ na ha na-ekwu ụka m na-esi ahazi ha na-ayọ ha sị biko ọkụ na nna nna anyị ha mụgara ya na-enwu na-enwu ruo anyị n'aka na onye ekwekwele o si anyị n'aka nyụọ onye m na ha na-ekwu ya mgbe ọbụla ihe niile na-agakwa na ọfụma a ma ekele ọnụ niile ee dịrị ụzọ dee adịrịkwa n'izi ọ Chineke nna na-edu anyị ee mgbe mgbe m kwudo ọkụ nụ mgbe m tigere ọkụ nụ enwere ote the engineer arụga ọkụ enwere mistake o mere hmm? maka the original plan wụ isi na fence m wegide werue na pole ke dede Azi so ya ga mee ya chụnyere ya nụ mis oke m ije n'ụlọ m na pole ke nọ na ime compound m nwewu mana ka ehu nọ na

and then oti dịkwana ka ya gawa ha n'ụlọ dede Azi so m lụ olile ya si anwụ na ihe arụkwaghị ihe anyị ya etibe ewo ewo alịkem ịmụ andị ọrụ ikwe enwegbe m gakpuo na ya sị m "Hey, ma ọnụ eh, ma ọ- na ma ole anyị n'azụ na ma ọ ga-ahụ ka ya bụ akpa ọ bụ otu Ama na tii. Ya, ị ga-elezi otu afọ mkpebi kama kama na machine ọ na-aga around around na- na ya ga-emezi ya mana nkwa m na-ekwe ma di- ma chineke nna tige aka before before Saturday ọkụ ọkụ ga na-enwu oche Ọkụ na-aga. ya. chineke nna wee mee so eh, m- ihe m na-ekpe chineke wụ ụmụ duru ụzọ nwere obi mwepụta ụmụ duru ụzọ nwere obi inye ibe ha aka ee ihe ọbụla ị hụrụ m na-emeli ihe ọla m na-agide emeli adị m eti ya aka ihe nkwa na-emesa mesa m na-asọ nwe adị m eti ya aka ihe m na-amadị anya ya ihe m na-amadị anya ya adị m eti ya aka ihe ọwụla na-emere ahụ asụkwa ihe eweta millions adịla aka ihe gbasara ịhụta ụzọ obodo oyibo ịhụta ụzọ obodo oyibo onye ego adị m ana onye ego mana ihe m ji tibi ya aka kemgbe m gbara apụ tibi ya aka dịrịkwa na-eti ọwụ ogbu mmadụ ma mmadụ ole o gburu ihe ndị ahụ ya ekwuwe mmadụ ka ụdị araghị egbu mmadụ maka ịma obodo ezinụlọ ụlọ otu onye egwughara na hei onye chiri gị obodo oyibo ojibere ha enwe hope hope enwewu ihe mere obodo ebe ahụ a ga-emebie anybody who point of the contact and life ya nọ na danger yes enwere m ike na obi m dị ọcha m sị boy nye m 1 nye m 3 million kwetago ye that money eweta obi m dị ọcha m were ga nye the second person second person obi ya dị ọcha ya arụ ya were nye the third person the third person ara ya ozugbo ozugbo na enwedị m ihe m ga-akọwa ọ nke ka anyị ma That's all. Eh? Anyị ma ndị ma ndị kere. Eh, ihe ma ndị ke gị aha gị Ehe. aha gị anwụọla maka erekwa ndụ ọdọ ọwụ ị nwere ike gị were the contact otu abụọ atọ ya ga-agụ ọfụma akwụkwọ gị ezuo akụọla gị even president of america akụọla gị stampụ sị gị bịawa gị onye ha gagide gagide gagide ga- garuo fete na kaụnta no ha na flight fete na kaụnta were paspọtụ ya dome n'elu tebụl imigreshọn nọ na- na kaụnta ahụ ya wụ na nwunye ya kpasu iwe mgbe ọ bịaga ọrụ n'obi iwe bịa

i gbuole career life ndụ onye ha emebiela ahụ emebiela ahụ so ọwụ ihe m jiri kemgbe ụwa m onye m chiri inyere aka onye gawa obodo oyibo na-asị dede biko emega akwụkwọ nga ka ihe ka ọfụrụ ya ka ọfụrụ arị nga m ji were tinye aka mana asị m ni nata ego mere ememe aka m abịa ya ọ wụ ihe m na-eji ụmụnne m na-aga eme ya ma ahụrụ ma ihe ọbụla m ga-eme na Ụmụduruụzọ anyị ka obiọma na-akpọ onye ọbụla ekpere m kwanụ wụ chineke nna mee ebere ka ụmụ anyị ndị anyị ndị ka ukwu ndị ka mgbe onye ọbụla jide ibe ya ejide nke onye na-eme ya na-aga n'ihu otu elu ekeresimesi na ụda onye na-ebugara m onye rice onye ebugara m onye rice onye enye onye onye a na-akpọtago ataghị onye ọbụla ee chineke ọ ya ka m na-ayọ enweghị m kwue otu o si edo m n'obi aga m na-ekwu na-ekwusi ike ọha na eze ụnụ ahụna ihe ndị ahụ m na-agwa ụnụ ndị nwe mmadụ nne ji m na-ekwu m na-aba mba maka mpa m gwara m sị na okorobịa ọbụla na-ekwu ụka akụ aka n'obi ya ga-eji ego ji ogu ọ na-ahụ ihe m ji jide ego jide ogu ma m na-asa ọkwa nga m ha ọkwa nga m ha ya ka m ịhụnanya ya bịa n'ukwu ọka na-ebuli ebe achọrọla ha na ka abịahụta so ana m ekele Ụmụduruụzọ akwa chineke ekele m chineke otu o siri gaa

nnọcha m na-ekpu ikpu anya legoro m ihe ọ ga-eme ihe ome mgbe oyi ọrụ ka ọ ga-aṅụ mmanya ole ka nke ọdọ nke ọdọ nke ọdọ bottle alawa elu akalichiwe ihe elu mana obiọma m wụ ndị be anyị ọchị ọchị ịhụnanya enwegodi otu ihe siri mee nwanne na nwanne emeziri akwatago so ana m ayọ chineke ka